OK, Dia daoibh, Bliain 6, Iníon Uí Chearúill anseo. Tá an físeán seo á dhéanamh agam le cabhrú libh le OneNote a úsáid. So, tá brón orm go bhfuil an browser síos anseo ach tá cúis do sin. So, i dtosach báire, táim tar éis físeán a chur le chéile ag insint daoibh conas gur féidir libh OneNote a oscailt sa browser. So, muna bhfuil an app OneNote cosúil le seo ag obair duit nó muna féidir leat dul isteach ansin, Ná déan Dearmad, Is féidir libh OneNote a úsáid ar líne go díreach tríd an browser atá agatsa, so molaimid Google Chrome daoibh má tá sibh ag déanamh é sin ar an iPad. So nuair a téann sibh isteach chuig an ceann Gearmáinis, má feiceann sibh síos anseo, tá gach rud anseo ar an taobh. So an seachtain seo, beidh sé glas agus beidh sé an chéad rud ar an liosta. So nuair a déanann tú sync don chéad uair i rith an deireadh seachtaine, nuair a osclaíonn tú ar an Luan, ba chóir go bhfuil sin an chéad rud. Agus an chéad leathanach a tagann suas le sin ná an bhféilire. I ndiaidh sin tá na ranganna atá déanta agus na seachtainí atá thart. So sin an seachtain seo caite, an fichiú lá go dtí an ceathrú lá is fiche de Aibreán. Anois tá sé dearg toisc go bhfuil sé thart. Em. Now we'll just, we'll bog é sin, it's just, em, tá bhur n-ainmneacha le fheiceáil ansin ar an taobh agus nílim ag iarraidh iad sin a chur suas ar líne do gach éinne. So nuair a téann muid isteach go dtí an Seachtain, an chéad leathanach, sin an bhféilire. So leis an bhféilire sin, tá an leagan amach den seachtain agaibh, Luan go Aoine. Tá an dáta thuas anseo ionas go bhfuil sibh ar an dáta ceart. Tá na tréimhsí Gearmáinise sa líne seo so ba chóir go bhfuil sibh ag déanamh na ceachtanna Gearmáinise i rith na tréimhsí sin, 40 nóiméad an ceann. Then, sin an nasc chuig an rud atá le déanamh agat. So, is féidir leat ar an Luan, an Luan a roghnú agus osclóidh an ceacht don Luan. Alright? Chomh maith le sin, Le cabhrú libh, má tá rudaí ag éirí glitchy ar an bhféilire, tá nasc ann, so má brúann tú ar an seachtú lá is fiche de Aibreán, osclóidh sé an ceacht atá le déanamh agat an lá sin, so ionas nach éiríonn sé measctha suas, like, níl a fhios agam cén chaoi gur féidir libh 'cause tá na laethanta agus na dátaí ansin, ach tá mé ag iarraidh go mbeadh gach rud chomh éasca agus is féidir. Now chomh maith le sin gach lá beidh foirm Microsoft á líonadh isteach agat. Muna bhfuil foirm Microsoft á líonadh isteach agat beidh rud éigin eile, beidh ríomhphost le sheoladh nó rud éigin mar sin agus beidh an eolas sa líne seo. So sin an líne don aiseolas agus don rud atá ag taispeáint dom an obair atá déanta agat agus beidh mé in ann féachaint conas atá ag éirí libh. So, chomh maith leis sin, nuair a fhéachann sibh isteach ar an Luan, tá an obair atá le déanamh agat agus tá an bhfoirm Microsoft ann. Now, féach ar an ceann seo. Tá sé ag lódáil. Uaireanta ní oibríonn sé agus ní déanann sé an lódáil agus ní féidir liom aon rud a dhéanamh faoi sin. Ach, thall ansin tá nasc chuig an bhfoirm Microsoft. So, muna bhfuil sé ag obair sa OneNote, má brúnn tú air sin, Osclóidh sé tab nua sa browser atá in úsáid agat agus is féidir leat é a líonadh isteach ansin. Now, chomh maith leis sin, táim tar éis nasc a chur isteach daoibh ar an bhféilire. So má bhrúnn tú ar Foirm Ard, so b'fhéidir go bhfuil an scrúdú os do chomhair agus tá tú ag iarraidh just dul isteach leis na freagraí, má bhrúnn tú ar an nasc sin, osclóidh an bhfoirm arís. agus is féidir leat é sin a dhéanamh ina dhiaidh sin. Aon eolas breise faoin rang mar atá sé ar siúl an lá sin. So, táim ag déanamh an físeán YouTube, T U B E, litrigh mé YouTube mícheart so bhfuil ceart aige sin? agus táim ag déanamh embedding ar an físeán sin. So, má feiceann sibh, táim ag obair ar an ceann gnáth tar éis é seo tá an ceann ardleibhéal déanta agam. So, is féidir leat brú ar ardleibhéal. agus osclóidh YouTube. Agus sin cabhair breise. So má tá deacrachtaí ar bith agat agus tú ag déanamh an ceacht, tá físeán curtha le chéile agam daoibh ag míniú daoibh cad atá le déanamh. So is féidir leat brú ar play agus tiocfaidh pé rud. Sin an obair atá le déanamh ag ardleibhéal ar an Luan agus feicfidh sibh ansin.

Em, so sin sin. Agus táim ag déanamh an rud céanna le gnáthleibhéal anois, tar éis an físeán seo. So, má tá ceist ar bith oraibh, is féidir libh te, ríomhphost, bhí mé chun téacs a rá but no, ní féidir libh téacs a sheoladh chugam, is féidir libh ríomhphost a sheoladh chugam, Feiceann sibh go bhfuil cruinniú Zoom le déanamh agaibh, just chun check-in a dhéanamh libh agus tá na rialacha Zoom ansin agus má brúann tú ar sin osclóidh sé na rialacha mar atá sé leagtha amach agam. Bí cinnte go bhfuil siadsan á léamh agaibh nó léite agaibh sula dtiocfaidh sibh isteach. chuig an cruinniú Zoom. So beidh an ID agus an faire, an focal faire isteach ansin. Nuair atá leibhéal amháin ag déanamh an cruinniú Zoom, beidh an leibhéal eile ag déanamh gnáth obair agus an malairt ansin. So sin an leagan amach. Tá súil agam go réitíonn sé sin aon fadhb atá agaibh. Arís, má tá fadhb agaibh ag oscailt an. OneNote, Féach ar an bhfíseán eile atá déanta agam, cuirfidh mé an nasc sa ríomhphost leis an nasc don bhfíseán seo chun cuidiú libh. So sin an méid, go raibh maith agat.